Tá sé in am don mhír aeráide. Ar mhír aeráide na seachtaine seo, táimid chun anailís níos géire a dhéanamh ar scéim iarfheistithe an rialtais a fógraíodh Dé Máirt. Liom anois chun é seo a phlé tá an t-innealtóir Fergus Keane. Fergus, conas mar a chuirfeá an scéim seo i gcomparáid, an ceann nua seo, i gcomparáid leis na scéimeanna nó na deontais a bhí ar fáil roimhe seo?
Bhuel, Dia dhuit, Fachtna. Tá an scéim seo i bhfad níos flaithiúil ar fad i gcomparáid le na scéimeanna roimhe seo. Dhein mise féin iarfheistiú ar mo theach féin 15 bliain is dócha ó shin agus ní raibh leath den chabhair ag an bpointe sin is atá inniu so tá sé an-fhlaithiúil ar fad. Tá tús saor in aisce do dhaoine i dtithíocht poiblí agus tá laghdú 80% do iarfheistiú beag so tá sé beagnach saor in aisce ansin agus leathphraghas ag an bpointe sin do feachtas mór go dtí uasmhéid €2500 so sin sin laghdú ana ana iontach really agus agus an rud eile ná one stop shops a thógann an strus as daoine é dhéanamh so beidh na na comhlachtaí seo ag tógaint an strus as daoine an iarfheistiú seo a dhéanamh so tá sé ana flaithiúil ar fad. Cúpla ceist praiticiúil, tá siad ag iarraidh 400,000 pumpa teasa a chur isteach i dtithe faoin mbliain 2030. Conas a oibríonn pumpaí teasa agus an bhfuil siad oiriúnach do gach teach? Yeah, well, I mean, tá sé an pump teasa, níl siad, I mean, i mórán teach fós ach tá siad cosúil le cuisneoir atá i ngach uile teach in Éirinn. So sa nádúr téann teas ó rud atá te go bhfuil rud atá níos fuaire. sin sa nádúr, ach i gcuisneoir agus pump teasa, a mhalairt atá i gceist. So úsáidtear pump chun an teas a sciobadh as áit amháin agus é a ghabháil do áit níos teo agus sin laistigh de do theach. So nuair a bhíonn tú ag cur allais, Tá an t-uisce ag tógaint teas as do chorp chun athrú go gáis agus an prionsabal céanna atá i bpump teasa. Ní úsáidtear uisce ach rud a athraíonn go gáis i dteocht i bhfad níos lú. Ach sciobann sé an teocht as an aer nó as an talamh taobh amuigh agus athraíonn sé go gáis agus tógann sé an teas sin, easpórtáileann sé an teas sin isteach sa teach. Athraíonn sé ar ais go leacht agus géilleann sé an teas istigh sa teach. Agus you know an bhfuil sé oiriúnach do gach teach? Measaim go bhfuil sé oiriúnach do beagnach gach teach. Is dócha nach mbeadh sé oiriúnach do árasán ach tá scéimeanna áirithe you know b'fhéidir do árasáin ar fad, b'fhéidir go go mbeadh seans ag daoine é sin a dhéanamh ach beagnach gach teach. tá sé oiriúnach a athrú go pumpa teasa. Labhair liom faoi na saghsanna difriúla insliú atá ar fáil i gcomhair fallaí.
Yeah, bhuel an an an difriú is is is mó ná lasmuigh ná i laistigh so má cuireann tú an an an insliú lasmuigh, Tá an buntáiste sin ná chailleann tú spás istigh sa teach agus tá sé níos éifeachtach. So tá sé cosúil le tea cosy taobh amuigh do do theach, so tá sé sin an-éifeachtach agus tá €6,000 ag ag dul ag cabhair ag dul don rud sin agus taobh istigh den teach tá sé níos tá an costas níos lú ach níl sé chomh éifeachtach is dócha agus bíonn tógann sé roinnt spás as do theach so tá saghas buntáistí agus míbhuntáistí ag gabháil le an an dá rud ach is dócha gurb é an insliú lasmuigh níos fearr.
Cad iad na roghanna chun insliú a dhéanamh ar an áiléar?
Yeah, bhuel, sin an áit is tábhachtaí agus ba chóir do gach duine tosnú ar an áiléar mar ardaíonn teas go dtí an díon agus tá sé cosúil le hata a chur ar do cheann. Caithfidh tú an insliú a bheith i do áiléar nó tá an seans agat b'fhéidir an áiléar a athrú go dtí seomra agus tá a lán daoine a dhéanamh é sin mar tá tá daoine ag obair ón mbaile agus mar sin so is dócha gurb é an t-am seo an t-am is fearr é a dhéanamh ach tá sé an-tábhachtach an insliú a chur ansin agus tá sé níl costas mórán ag baint leis cúpla céad euro agus tá tá céad or tá míle euro ar fáil ón SEAI don rud sin. Cé chomh tábhachtach is atá fuinneoga ó thaobh éifeacht fuinnimh níos fearr a bhaint amach?
Bhuel, fuinneoga, tá sé, yeah, táimid ag, eh, tá, tá sé an-chostasach i gcomparáid leis na rudaí eile, is dócha, ach ehm, an, an fuinneog is fearr, éalóidh níos mó teas as an fuinneog sin ná aon falla. mar gloine atá i gceist so éalóidh níos mó teas as an as an fuinneog ach braitheann sé ar an teach agus is fiú fuinneoga mór ar an dtaobh theas don teach chun an solas a sileadh isteach agus cinn beaga ar an taobh thuaidh nó buntáiste eile baineann le fuinneoga ná tá insliú ón torann. atá taobh istigh, atá taobh amuigh so tá sé níos ciúine, tá an teach níos ciúine so tá an buntáiste sin ag baint leis nó níl sé sin ag baint leis an le fuinneamh ach tá buntáiste ag gabháil leis sin, you know. Yeah, bíonn an torann ar an taobh istigh i mo thigh, níl a fhios agam faoi do thigse. Abair go bhfuil teach leathscoite trí sheomra codlata agam a tógadh sna 1950idí, beartaím iarfheistiú cuimsitheach a dhéanamh air mar atá, caint faoin scéim seo, abair liom, cé mhéad a chosnódh sé orm? cé chomh fada is a thógfadh sé orm an infheistíocht a thuilleamh ar ais? Yeah, sin ceist mhaith. Ah, I mean, dheineas féin é. So, teach ó 1950 atá agamsa agus b'é an chéad teach in Éirinn a thóg ó ráta F go dtí A. de réir na staitisticí san SEAI. So, dheineas é sin ó F go dtí A ach bhí costas ollmhór ag baint leis i ndáiríre. Ach dá mbeadh tú ag cur just fiú amháin insliú i do áiléar, gheobhaidh tú an t-airgead ar ais taobh istigh de chúpla bliain, b'fhéidir trí nó ceithre bliain. Ach b'fhéidir le pumpa teasa Tógfadh sé fiche bliain, is dócha, an t-airgead, bhuel, b'fhéidir deich nó fiche bliain, deich nó cúig déag bliain, é a fháil ar ais, ach an t-áiléar an áit is tábhachtaí. Ana-shuimiúil ar fad, Fergus Keane, innealtóir, go raibh míle maith agat as ucht an léargas thar a bheith praiticiúil sin ar scéim iarfheistithe an Rialtais. Tá mé ag ceapadh go mbeidh muid ag caint faoi seo arís ins na blianta amach romhainn mar go mbeidh go leor daoine ag cur spéise ann. Sin a bhfuil againn daoibh ar Chlár an Lae inniu. Mo bhuíochas le Sinéad Ní Uallacháin a bhí i mbun léirithe. Le Conall Mac Dhonnagáin a bhí i mbun rúnaíochta agus buíochas le Tommy O'Sullivan a bhí ar an bhfuaim. Beimid ar ais libh an t-am céanna amárach ag a cúig a chlog. Beidh súil siar na seachtaine againn, spórt agus siamsaíocht agus rudaí eile nach iad. Go dtí sin, ná déanaigí dearmad gur ar scáth a chéile a mhaireann muid.